n'ime ọtụtụ nri e nwere n'ala Igbo otu n'ime ha ka ha nwee nsọpụrụ karịchaa a na-akpọ ya ji ji bụ ihe ndị Igbo kwenyere na ọ bụ eze nri n'ime nri niile ha nwere a na-asọpụkwara ji ugwu n'ebe ọ dị ukwuu ọtụtụ ememe ka a na-eme gbasara ji a na-enyekwa ya nsọpụrụ a naghịkwa anọ ji ọdụ ịnọrọ ji ọdụ onye okenye hụ gị mara ihe ji bụ ọ ga-asị gị kunie na anaghị anọ ji ọdụ a na-akwanyere ji ugwu n'ebe ọ dị ukwuu iji gosi na ya bụ eze nri na nri niile ndị Igbo nwere ọtụtụ oge ka a na-emere ji emume a chọọ ịkọ ji o nwere ndị na-akọta ji n'ebe o buru ibu ha ga-emere ji ahụ emume tufu ha akọọ ji n'ala abịakwanụ na egwuru ji egwuo ji ji ọhụrụ agaghị ebu ji ahụ gaa n'ahịa bụ ndị nwe ha tufu unless ma ọ na-emechara ihe niile ekwesịrị ime gbasara ji dịka mmemme a ga-abịa abịa kpọkọọ ndị obodo ha anọọ na ebe a na-akpọ ama ezumezu ebe ha na-anọ na-ekwu okwu okwu bara uru ha ga-anọ ebe ahụ a ga-abịa hụọ ji ahụchaa ji n'ọkụ akpacha ya were mmanụ mmanụ ndị Igbo sipụtara na-atọ ụtọ ọfụma were kpee ekpere na ji ahụ a ga-ekpe ekpere bụ onye okenye ma ọ bụ onye eze eze obodo ahụ ọ ga-eji ji ahụ kpee ekpere sị otu a ha nọ ndụ kọọ ji ha nọkwara ndụ ha gwute ji ahụ na otu a ka ha ga-anọkwa ndụ na-aga na-akọkwa ji ha ahụ otu a ji a ruru eru nke ọma na nke afọ ọzọ ga-abịa na ji ahụ ga-erukwa karịa otu a o kwuchaa ya ndị obodo etie ise ha rie ji ahụ a na-emekwa ọtụtụ mmemme n'ebe ahụ a na-emekwa ma iti mmanwụ ma ịgba egwu dị iche iche ọtụtụ egwu ndị ọdịnala bịakwa ebe ahụ ma egwu nke a na-akpọ record ma ọ bụrụ nwa bekee ha na-adịkwa ebe ahụ a na-enyekwa ji nsọpụrụ iji gosi na ya bụ eze nri n'ala Igbo ọtụtụ ihe a na-eme n'ala Igbo a na-ejikwa ji eme ya dịka ịnụ nwaanyị ị gaa ịnụ nwaanyị a na-ejikwa ji eme ya ọtụtụ emume ndị ọzọ a na-eme ma ndị omenala ejikwa ji eme ya igosi na ji bụ eze nri n'ala Igbo a na-asọpụrụ ji n'ebe ọ dị ukwuu ọtụtụ mmadụ bụ ndị na-akọta ji ọfụma ma ọ bụ ndị Igbo ndị ụmụ nwoke ha emegokwa emume ichi echichi gbasara ji dịka ihe a na-akpọ osu ji ma ọkaji emume a na-adịkwanụ egwu a na-ewe ya na-enye ha nsọpụrụ maka ọ bụghị mmadụ ncha ga-echi ga-echi echichi a na-akpọ ọsụji ọ ga-enwerịrị ihe i mere gbasara ji n'ala Igbo na a ma gị ama na ị na-akọta ji ọfụma tufu ga-echi echichi a na-akpọ ọsụji ma ọ bụ na ị bụ onye gbasiri ike n'ala Igbo tufu ga-echi echichi a na-akpọ ọsụji ma ọ bụ ọkaji a ga na-etu gị ya n'aha iji na-agosi nsọpụrụ ha nwe n'ebe ji dị ngwanụ ebe ọbụla ị nọ ị hụ ji nye ji nsọpụrụ maka na ụtọ ya pụkwara n'iche i lie ji ji ndị Igbo ọ na-atọ ụtọ fee oke ụtọ ya na-eme e jikwa ya na-asụ asụ ihe bụ ụtara ji ndị okenye ndị ala igbo ha chọọ iri nri nri ọdịnala ha bụ na ọ bụ nri e kwusi ọ gwụ ha ga-asị gaa sụọrọ m ụtara ji ịsụ ụtara ji ahụ e jikwa ya oge a na-eke ji n'ọba dịka nna anyị oge nna m nọ oge ọbụla a na-eke ji n'ọba a gaa gwuchaa ji chọọ ike ji a ga-abịa sụọ ihe a ga-eri mbọsị ahụ bụ ụtara ji ama m otu a nọ m ka na-echetakwa ihe ahụ so a ga-abịa sụọ ụtara ji shie ofe dị iche wee nye ndị na-eke ji ọ na-emekwa obi aṅụrị a ga-abịakwa gochakwa ma mmanya nkwụ mmanya nkwụ enu dị mma e dowe were rie ji ahụ iji gosi ji na ji nwere ugwu n'ala Igbo ngwanụ ebe ọbụla ị nọ ị hụ ji sọpụrụ ji na ji kwanụ oke nri n'ala Igbo